bonjour salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu facebook jama a lamɛnnikɛla jamakulu bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kabini y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigiyɔrɔ min na ani bɛ waati min na an sira hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an tile hɛrɛ la ala k'an sɔn ala k'an sutura ala ka limaniya ni labanko ɲuman d'an ma donc an bɛ a lamɛnnikɛla jamakulu bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'an ka video tɛmɛnenw kɔmante k'u aimé k'u partage ka taa fan fan fɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bi dimanche don in na ka bɛn le 27 8e mois 2017 ma donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛna don video kɔnɔna na eh, an tun y'a kanu an ka video tɛmɛnen na komi i n'a fɔ an y'a kuma fɔ o don na cogoya min na an kumana entreprise min kan an ye message caman sɔrɔ jusqu'à présent message dɔw bɛ yen nɔ an ma se k'u écouter mɔgɔ baden de bɛ yen fɛnɛ min y'an contacter donc ka information caman ba d'an ma eh, entreprise in ko la mais peut-être ni ala sɔnna ni video in ma janya kosɛbɛ n b'a bila a kuma bila video laban na ou bien n b'a kɛ a damana video ye ko ko balalen bɛ ko sudalen sa donc o ko in tun sudalen tun don an bolo an tun bɛ fɛ k'o kɛ mais nin waati nin tile fila laban in na kuma dɔ fɛnɛ bɛ a ji cayara facebook sanfɛ kosɛbɛ donc ne yɛrɛ y'a video caman sɔrɔ n y'a message caman fɛnɛ lamɛn donc n fɛnɛ hakilina fitini min bɛ n na n bɛ bɔ k'a fɔ n'o ye arasa ye ras bath ani plateforme mɔgɔw ka ko ras bath bɔli plateforme kɔnɔna na a ko bɛ cogoya min na ko min na a bɔra ani a bɔlen kɔfɛ kuma minnu bɛ ka fɔ ka wɔyɔ ka taa yɔrɔ min na donc an fɛnɛ bɛ bɔ k'an ka faamuya fitini n'an ka hakilina fitini fɔ a la yan'o cɛ fɔlɔ an bɛ min fɔ k'an ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye arasa yɛrɛ ye ani mɔgɔ minnu bɛ k'a soutenir bɔli in na ni o ye CDR mɔgɔ dɔw ye donc parce que en tant que u yɛrɛ ka fɔ la définition min bɛ CDR la CDR tɛ association ye k'a fɔ i bɛ se ka i bɛ se i bɛ se k'i yɛrɛ diriger a kɔnɔ i bɛ se k'o kɛ mais e tɛ se ka bɛɛ de diriger a kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ o mɔgɔ hakili ye k'a fɔ ka collectif défense pour la république o mɔgɔ ka ca o tɛ se ka dan ka ban o ou bien n'a y'a sɔrɔ CDR mɔgɔ dɔw bolo ko CDR carte bɛ mɔgɔ min bolo dɔrɔn o de ye CDR mɔgɔ ye ou bien CDR t-shirt bɛ mɔgɔ min kan na dɔrɔn o de ye CDR mɔgɔ ye o tɛ dɛ kuma in tɛ ten dɛ k'a fɔ ni arasa filila k'a tɛ fɔ a ɲɛna ni arasa filila a bɛ fɔ a ye arasa dɔnna ni mun ye ni mɔgɔ minnu filila k'a bɛ ko fɔ n ko arasa dɔnna n'o de ye choquer pour éduquer choquer pour éduquer o tuma arasa min y'a fɔ ni anw y'a dɔn peut-être a dɔnnen bɛ ka kɔn arasa ta ɲɛ mais anw y'a mɛn ale de la k'a ta mais aa ale bɛ se ka bonya anw ka choquer pour éduquer li ma cogo di ni arasa filila o bɛ fɔ di o y'o yɔrɔ ye mais yan'an ka don o yɔrɔ la an bɛ min fɔ jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna fɔ an bɛ calme wele ka taga fan fila bɛɛ lajɛlen ma plateforme ɲɛmɔgɔw politicien minnu b'a kɔnɔ kumakɛla minnu b'a kɔnɔ maa faamuyalen minnu b'a kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka sabali bɛɛ ka ko in ta ni hakili ye bɛɛ ka ko ɲɛɲini ji ɲɛmajɔ de na a kana to aw kɛlɛkɛɲɔgɔnw n'o ye président de la république n'a ka mɔgɔw ye majorité mɔgɔw gouvernement mɔgɔw olu ka duwawu ka minɛ aw la arasbati tɛ n'importe qui ye plateforme kɔnɔna na maadenni fɛnɛ tɛ o diyara mɔgɔ min ye o don o ma diya mɔgɔ min fɛnɛ ye o don mais arasa fɛnɛ tɛ arasa fɛnɛ t'a damana maa ye k'a fɔ ko n'a bɔra plateforme na ko diɲɛ bɛ wuli o tɛ se ka kɛ dɛ plateforme kiriyebagaw n'a ye n'a y'a diya a ye taa kuma in fɔ yɔrɔ min y'aw diya CDR mɔgɔ min ni nin diyara i ye o don n'a ma diya i ye o don plateforme kiriyebagaw arasa t'u la dɛ arasa nana don a kiriyelen de kɔnɔ ouais mais mɔgɔ i tɛ se ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ a tɛ kiriye i ɲɛna mais n'i donna a kɔnɔ i bɛ se k'a tigiya ta ou bien n'i bɔra a kɔnɔ a bɛ ti a bɛ filen kolon ci ka daga kolon ci ko tɛ diya bɛɛ la mɔgɔw tɛ kelen ye ala ye ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye a m'o kɛ dɔ ye o ye tiɲɛ de mais maaninfin fɛnɛ i hakili la ko ko dɔ bɛ yen nɔ n'i y'i yɛrɛ sama ka bɔ a la k'a ko tɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ fo i yɛrɛ sigilen bɛ tila ka maloya donc o tɛ min na an kana nin nin kɛ a damana histoire ye nin t'a damana kɛlɛ ye nin nafa t'an fan fila foyi kan ni arasa fili arasa bɔra ka kuma minnu fɔ arasa fɔlɔ de kumana a kɔfɛ plateforme mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɔra ka video kɛ k'a yira u bɛ ka arasa yɛrɛ ka video ta k'a yira k'a fɔ a ye kuma minnu fɔ ko nkalon de don n'a y'a sɔrɔ arasa ye nkalon fɔ a ye nkalon de fɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen n'a ye kuma fɔ mɔgɔw ma min fɔ a ɲɛna ou bien a ni mɔgɔw ma bɛn min kan o ye nkalon de ye o bɛ fɔ de n'a ye mɔgɔ min diya i bɛ taa manamanakan min sɛbɛn fan min fɛ ou bien i bɛ taa n'a ye nkalon fɔ a ye nkalon de fɔ n'a filila fɛnɛ a filila de n'a y'a faamuya cogoya min na a y'a faamuya ten tɔ de mais le problème c'est quoi ɲaamɛ ɲinina tɛ se ka badennin ye fo a k'o yɔrɔ de faamuya ɲaamɛ ɲinina o tɛ se ka badennin ye quoi fɛn min t'i fa kan'o bila ka si problème b'o yɔrɔ de la f'o yɔrɔ de ka fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'o faamuya sinon k'a fɔ CDR mɔgɔ bɔra plateforme kɔnɔna na o tɛ dɛ CDR mɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ CDR mɔgɔ min nunjuru b'a bolo a bɛ se k'o de labɔ pla comme ou bien a ye mɔgɔ min ladon plateforme kɔnɔna na a bɛ se k'o de labɔ kɛ mais n'a y'a n'a ye n'a ye CDR mɔgɔ min fɛnɛ diya e bɛ se ka bɔ plateforme kɔnɔ kabini arasa fɛnɛ b'a kɔnɔ waati min na o de don CDR ko in tɛ mɔgɔ ko ye fo hakilina de don ne ye kuma in mɛn aw da cogoya min na aw CDR mɔgɔw ani n y'a faamuya cogoya min na n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ de ye CDR tɛ dɔwɛrɛ ni hakilina tɛ mɔgɔ min sɔnna ka république défendi n'o de n'o de don mais on est tous CDR mais aw bɛ ka CDR kɛ n ko in kɛ cogoya min na maa o maa bɛ se ka tiɲɛ fɔ arasbati ɲɛna ou bien maa o maa ni arasa hakilina bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ou bien maa o maa b'a fɔ arasa ye nin min kɛ a ma bɛn ou bien ni arasa taara fan o fan fɛ ni e t'o fan fɛ e tɛ CDR mɔgɔ mais n'o de don ne tɛ CDR mɔgɔ ye kɛ ne tɛ maa ka maa dilannen ye i bɛ kuma de fɔ i hakilina de don ni ne ma sɔn mais i bɛ na convaincre n bɛ se ka sɔn cogoya min na o fɔra o banna mais jagoya tɛ dictatoriya tɛ o an ye an ye arasa ka kumaw faamuya n'o cogoya de mais ni a filila o bɛ fɔ de n'a filila a bɛ fɔ de arasa de fɔlɔ bɔra ka kuma a ye kuma min fɔ a kɔfɛ ani minnu jɛra olu bɔra ka kuma min fɔ olu y'a yira k'a fɔ ale de ta tɛ tiɲɛ ye u y'a ka kumaw ta ka mais c'est très simple arasa bɛ balo la a ma sa ni n'a ta ye tiɲɛ ou bien n'a ta tɛ tiɲɛ ou bien n'a ma fili a ka bɔ ka fɛn fɔ an ye an bɛ min faamuya mais tout ça an k'o bɛɛ to yen nafa tɛ nin si la le problème c'est quoi an ka nin bɛɛ to nin fila si t'anw si arranger aw sudelen tora cogoya min na ni a sera ka kɛlɛ dɔ kɛ ni nɔ yera a la fɔlɔ an b'a fɔ fɔlɔ de don ko in ma ban dɛ IBK m'a fɔ maa si ɲɛna k'a tɛ constitution falen bilen a m'o fɔ aw ye dɛ a k'a y'a ɲɔngiri fɔlɔ de ɲɔngirili in kɔnɔna na pendant deux mois ou trois mois u bɛ se k'u ka baara kɛ ka sin ka aw farafara ka bɔ ɲɔgɔn na ka zen na constitution ko kuma bɛ wuli tɛnɛ n'a wulila tɛnɛ yanni tarata cɛ o b'a sɔrɔ a voter a kɛra oui a fɔra a banna an bɛ an bɛ taa min bilen aw dun b'a fɔ ko aw ta ye faso ko yɔrɔ jumɛn faso ko bɛɛ b'a ka intérêt personnel kɛlɛ la minnu bɛ ɲɛmɔgɔya in na plateforme in kɔnɔna in na politicien dirigeant minnu bɛ yen nɔ e ni ala cɛ ka aw ninnu bɛ se ka ban élection 2018 préparer la cogo di fo n'u ma ɲɔgɔn faamuya la sinon ninnu bɛ ban a la cogo di mais ni e arasa fɛnɛ ko k'e tɛ candidat e tɛ fɛ ka e tɛ présenter o k'a bɛ tiɲɛ ma mais maa dɔ de b'i bolo i bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka voter ye wa ale ye cause minnu fɔ a ka vidéo in kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ min bɛ se ka chômage kɛlɛ mɔgɔ min bɛ se ka kɔngɔ kɛlɛ mɔgɔ min bɛ se ka kuranko dɛsɛ mais diɲɛ jamana jumɛn bɛ ni chômage tɛ yen Qatar min ye diɲɛ bɛɛ premier jamana ye Qatar ninnu Kuwait ninnu arabu jamanaba ninnu olu minnu bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ nafolo la so mɔgɔw b'olu bolo minnu bɛ saraka deli kɛ mɔgɔw bɛ minnu tɛ baara kɛ o an bɛ an bɛ bolila ka na Europe minnu ni Amérique ninnu chômage ye combien pourcent ye diɲɛ jamana si tɛ yen alijinɛ fo n'an taara alijinɛ kɔnɔ chômage tɛ yen nɔ diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ i ma o président sɔrɔ i tɛna président sɔrɔ n'a président bɛ sɔrɔ an fɛ afiriki tɛ yen président si tɛ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ chômage kɛlɛ cent pourcent a tɛ yen an t'a sɔrɔ hali n'a y'a fɔ a tɛ se ka kɛ fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ min faamu wuluwulu dingɛ ko ni yɔrɔ nɔgɔlen ni fɛn ninnu o si ma daminɛ bi o si tɛ bi la ko ye waye mais an bɛ se ka ko dɔ fɔ ka hadamadenw na convaincre ka ɲɔgɔn hakili dayɛlɛ waye o bɛ bɛn tiɲɛ ma mais ko dɔ bɛ yen nɔ kan an kana n'o fɛnɛ kɛ k'o ta k'o kɛ a damana ko ye i n'a fɔ o ko daminɛna bi ou bien o ye sisan ko o tɛ sisan ko ye mais je pense que ne bɛ min dɔn n bɛ min faamuya a y'a lajɛ a ka kuma ni ɲɔgɔn ye a ka bɛn ko in na a ka ɲɔgɔn faamuya aw ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min na a ka ɲɔgɔn faamuya ten plateforme mɔgɔ ni aw fɛnɛ dalen b'a la k'a fɔ ni arasibati tɛ plateforme kɔnɔna na ni a ko k'a taara k'a sɔrɔ aw m'a gɛn ale dun ye kuma minnu fɔ olu tɛ tiɲɛ ale de ye galon tigɛ ni a ko k'a taara n'a ma sɔn ni a y'a la convaincre n'a y'a essayer k'aw yɛrɛ la justifier k'aw yɛrɛ clarifier n'a ma sɔn mais a y'a to yen kɛ arasa ye jɔn ye arasa tɛ arasa ye jɔn ye ni ni aw bolo ni arasa ni plateforme bɛ se ka mouver ni arasa tɛ parce que a créelen kɔfɛ arasa nana don a kɔnɔ a donnen a kɔnɔ a jɔyɔrɔ yera mais n'a taara a jɔyɔrɔ in bɛ ye dɔrɔn de mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ jɔyɔrɔ in tɛ se ka ta ou bien a bɛ lankolonya voilà donc problème ye min ye o de don ni vidéokɛla min bɛ vidéo kɛ a y'a essayer a ka kuma in claire a kana dɔ fɔ CDR mɔgɔ bɛɛ ma de arasa ka nin ko in kama a kana dɔ fɔ CDR mɔgɔ bɛɛ ma de CDR mɔgɔ lankolon minnu fɛnɛ bɛ bɔ ka vidéo kɛ ka plateforme mɔgɔw dɔgɔya ko CDR ko dan b'a ye CDR ko tɛ dɛ arasa ko de don minnu bɛ arasa yɛrɛ yɛrɛ kɔ a filila o a tilenna o a ye min fɔ a bɛ yan fɛ o bɛ yen a bɛ yan fɛ o bɛ yen olu de bɛ bɔ ka nin vidéo nasugu nin kɛ mais mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kɔ o tɛ dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ n'a y'a sɔrɔ a ye min fɔ ni arasa de filila parce que u ma kumakan wɛrɛ ta ni arasa yɛrɛ ka kumakan tɛ i ye nin fɔ nin tɛ tiɲɛ an ma bɛn nin kan an ma bɛn nin kan e de nana y'i ta fɔ an ko an bɛna jaabili kɛ an ko an bɛna lajɛ o kɔnɔna na ni arasa y'a yɛrɛ sama ka bɔ mais peut-être ani bɔli sigilen de tun don ka kɔn bi ɲɛ a t'a dɔn a kan ka bɔ cogoya min na de o bɛ fɔ de hali n'o ma diya mɔgɔ min ye o y'o ye de voilà donc an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a y'a lajɛ a ka bɛn a ka a ka a ka lajɛ a ka ko in sigi ko ɲɛma jɔ parce que ko in daminɛ waati de tun ye faso ko ye ne b'o video in fɔ ne y'o kuma fɔ n ka video caman kɔnɔ n bɛ segin a kan hali sini ko in daminɛ waati de tun ye faso ko ye nka faso ko tɛ bilen yɛrɛ ko ni jɔyɔrɔ ko de don donc n'a sera o ma jɔyɔrɔ ɲinina damaw tɛna se ka ɲɔgɔn bɛn ko kelen na o y'a ye n'i bɛ suruku ni ɲɔgɔn cɛma n'i ye bakɔrɔn kasi kɛ o b'i dun problème y'o yɔrɔ de ye mais suruku ka intérêt kama suruku bɛ sɔn ale ni bakɔrɔnin ka jɛ ka wara yɛrɛ kɛlɛ i y'a ye wa mais ni wara fagala ou bien ni wara bolila tuma min na kɛlɛ bɛ yɛlɛma jumɛn kan kɛlɛ bɛ yɛlɛma bakɔrɔnin de kan donc o kuma de y'o yɔrɔ ye k'o fɔ mɔgɔ caman bɛ ho ha ho la ko in kɔnɔna na a bɛna tila ka bɔ nin ko in bɛɛ kalama faso ko tun faso ko tun don ko daminɛ na de faso ko tɛ ni faso ko don ou bien ni constitution ko don constitution bilala mais u da tɛ ka maga faso ko kuma la u da bɛ taa maga ko wɛrɛw de la fo bɛna kɛ ɲɔgɔn farafara ni fɛnw ye problème t'a la opposant corrompulen minnu b'a kɔnɔna na ou bien mɔgɔ minnu bɛ faso in ci ka kɔrɔ aw tɛ dɛ fɔ aw bɛna mɔgɔ minnu sɔrɔ n'olu bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'olu di aw ma ka u latugu aw kɔ 2018 la arasa fɛnɛ ni e fɛnɛ ma tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna kabini ko daminɛ kabini ko daminɛ e fɛnɛ tɛrɛ fo e bɛna mɔgɔ minnu sɔrɔ ka mɔgɔw la corrompu k'u convaincu k'u lafara ka t'u di politicien dɔw ma ko 2018 ko dan b'a yɛrɛ maa ka maa dilannen tɛ maa ye bilen dɛ i bɛ kuma de fɔ n'a ye hakili minɛ n bɛ sɔn n'a ma hakili minɛ n tɛ a banna foyi tɛ b'a la kɛlɛ tɛ woyo tɛ ni e ko i ta de tiɲɛ i bɛ ne convaincu de donc video in janyana donc an b'a essayer ka bila an tun b'a fɛ ka sujet filanan don a kɔnɔ mais video janyana ça peut être très chaud mais tiɲɛ ye tiɲɛ de tiɲɛ tɛ fila ye tiɲɛ tɛ baden fɛn ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ arasa nɔfɛ k'u tɛ se ka tiɲɛ fɔ o tɛ tiɲɛ ye arasa nana ni hakilina min a ye min fɔ ni anw dara a la ka tugu a kɔ ni an y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ fɔla don waati dɔ la a bɛ tiɲɛ dɔw fɔ a bɛ ka mɔgɔ dɔw sɔnw fɛnɛ fɔ minnu ye tiɲɛ ye n'an tugura a kɔ ne hakili la o bɛ fɔ de ni CDR ko ye o yɔrɔ de ne b'o la mais ni CDR ye min ka di arasa ye dɔrɔn o dɔrɔn de CDR ye min man di arasa ye o t'a ye ni arasa filila ka taa fan min fɛ o o tɛ se k'a fɔ ne t'o CDR na n ma deli ka don la n t'o la bi n t'o la sini n t'o la sinikɛnɛ n t'o la san wɛrɛ fɛnɛ CDR ye de i ka i ka kɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ min t'a fɛ ka faso in jɔ yɛrɛ k'a fɛ i ka se k'a yira a la faso bɛ jɔ cogoya min na parce que ni e ko e ta ye pour ka se ka faso de défendu c'est très simple mɔgɔ min ma sɔn ou bien mɔgɔ min banna mais i b'a na hakili yira ɲɔgɔn na et puis bɛɛ de b'a kɔnɔ plateforme ko ne delila k'o fɔ n ko hali opposant ni majorité bɛɛ bɛ CDR kɔnɔna mais ni CDR ko nana kɛ de mɔgɔ min bɛ se ka jɛn n'aw hakilina dɔw ye n'i tɛ se ka jɛn n'o ye dɔrɔn a tɛ tɔgɔ wɛrɛ d'aw ka association na a ka kɛ collectif défense pour la intérêt de rasa ou bien pour la rasa arasa sinon république tɛ dɛ aw bɛ se ka jɔn bɔ république denya la jɔn bɛ se ka jɔn bɔ malidenya la k'i ma sɔn ni ne hakilina ye dɔrɔn o tɛ se ka kɛ mali tɛ maa si kelen ta ye an bɛɛ de an bɛɛ de jɛ don maliden ɲuman ni maliden jugu bɛɛ de ta ye mali ye fo yɔrɔ in tiɲɛ ka fɔ hadamadenw ye de bɛɛ tɛ kelen ye de wa bɛɛ tɛ da ko la ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛ ban ko fɛnɛ la ɲɔgɔn fɛ donc kuma tun y'a sɔrɔ yan nɔ de salamu aleykum warahmatulahi wabarakatu bon dimanche à vous tous